ọra na eze onye ụnụ na-anụ onu ya bụ okongwu dibịa delisi ife dị iche Eh? adreesị ebe ife na-adị na nke ikpeazụ biko o nwee ọkwa dị oke mkpa m sịrị ka m bịa ka m maa this thing ada m agwakwa gị ya ka ị like ya m ọ ka ị believuo m ana m agwa gị ya adị ama ama apụta echi ka ị hapụ ịsị na okongwu agwarọ gị ya agwa ị na-ege ntị very good ịfụ dibịa na my page ịfụ dibịa na my page i wee jee ọ gbalụ gị afa gbasịalụ gị afa sị nekwa ife na-eme gị ikwo bụ ebe a lụba ọlụ lụsịa ma ị gwarọ m adịrọ m aware o nwerọ ka m si marụ maka ya you are on your own ọ ikezi because ị ma na ife na-eme ụnụ bụ ndị igbo bụ alụa ọ gaa anaghị echeta okongwu mana alụa ọ garọ etibe ghata ghata hoi okongwu bịa okongwu okongwu gekwa m ntị na dibịa ọbụla ị fụ na peji m bụ mbupụta ka m na-ebu ya because abụ m onye na-ebupụta ife ndị omenala ife ndị omenala na-amasị m ịghọta everything gbasatalụ tradition native ọ na-amasị m and ọlụ m ibupụta fa n'ihu akwụkwọ otu Adeyepo fa na bishọp na other pastors si apụta na Facebook so bụ ị fụ dibia na my page before i je ka ọ rụalụ gị ọrụ meet me meet ya onye afụ jekwu ya si through me ọ ya-abụ ọ bụ na enwezi ife mezi through me yes ị kpọ m tomorrow apụtalụ m gị mana ị fụ dibia na my page gbalụ kitikitikiti si n'azụ gaa there ma ị gwarọ m ife ọbụla pụta there gbasara ya ọ gbasarọ m asịrọkwọ m na dibia niile m na-agba amaghị ife fa na-alụ o mana ọ nwee ife dị n'ọlụ a ife dị n'ọlụ a ụnụ na-amarọ ọ dị iche dị iche o nwee dibia bụ na ife ọ na-abọ bụ iyi ụwa ife eji malụ ya bụ iyi ụwa nwee dibịa bụ n'ụsọ mmiri ka ọ na-eje and igwe n'ọrụ mmiri asụsụ ọ dị perfect n'ọrụ mmiri nwee dibịa bụ n'oke ite ka ọ ga-abụ ọ rụa ya ọ bụrụ one is one nwee dibịa bụ n'oyibo bụ isi atụ bụ ife na-agarị ya n'aka dibịa ka nkụ and fa nwee different calling dibịa niile anaghị enwe ofu calling kama ịmarugo ka ife niile sizi wee dị n'ụwa kịta agụụ dị many things ofu dibịa bịazie okwechikọrọ ife niile na ọ ya na-alụ ama dibịa na-agwọ ọya gwọọ ha ọya gwọta ha ọfụma ama dibịa ya bụ isi na oke ite oke ite nwere side effect o nye gị ya and onwere ite ọ gwọrọ na ya aga aga kama mara amarụ na onwere side effect ama dibịa bụ na oke ite ya na-enwe side effect ịbịakwuo ọ ga-agwa gị ya nke nwere side effect ya ekwukwa na ite nwekwa side effect kama na ọ gwọ ya bụkwa na ite bụ ife bụ your problem na ọ ya-agalịlị mana side effect ya wait for it nwee nke bụ na ite ya nwere side effect and ọ nwee ụdị ite ọ na-agwọ ọgwọ ọya ọgarị nwee dibịa m ma dibịa bụ na ife ọ na-agwọ bụ enyi ule ọ nwee dibịa m ma bụ na ọ sọ ọya ekelụ fi ya ekelụ so m bịazịa gwa dibịa na phone and ị ma na ndị native doctors onye igwe ọ ya ekweta na ọ na-agwọ everything mana ị na-anya ị malụgo ofu bụ na ife a ka eji mara ya and ife a ka ọ na-abụ ọmụmụ meta o nwee dibịa m ma today bụ na ọ sọ afa ka ọ na-agba afa many of them kama ị marụgo na some of them ya abụ fa gba afa gba afa gba afa ọ dị fa ka na fa ya alụta nwurufu n'elu and hotel ọ gbabalụ ya afa gbasịa ọ sị na ọrụ a na ọ marọ why before na ọ na-abụ ọ gbabalụ ya afa gbasịa ọ sị gị jee ebe dị otu a n'ebe a ka ọ ga-adị ije awa ife alụta ya mana aga ife emezia mee ọ sị na ọ marọ ya ọrụ gbada tin lụsịa ọ ya aga ọ nya ka o ji dị mkpa before dibia gbabalụ ya afa gbasịa before you go there and do anything you have to contact me maka ọ mụ mara fa ncha unu gbalụ nke onye na-alụ ị sịkwanụ na ị ga-akọntaktị m si n'azụ nwanne m ụzọ ọma i jebe jesia ya otu i si sikwa n'azụ ụlọ sikwa that azụ ụlọ na-ana ana ya na-agbada ndịna i si that azụ ụlọ ị gbadaba agbadaba don't just call my name because achọghịzi m ka ife mee before repeat kwa onwe ya again kịta anyị kwado akwado wee pụta ọ ya bụ onye nwa m ụlọ echi niile ka m ma ebe ụlọ a si abịa if you cannot contact me n'ifu dibia nwa ụfọdụ ndị sef na-ejekwuzi na nke dibia m marọ na-eje n'ube bie kokpuo ebe a amaghị m ife a ga-apịtọ ebe a apịtọsị ya gbabalụ ndị pictures and the voice record na WhatsApp jụba m ma dibia e nwere ka i si mara ya e nwere ka ị ya esi help nwu mee nke nwanụ mee gagaga dibia nwa agbanụbeghị ya vidio ọ mụwa bụ address ụmụ dibia address ụmụ alụsị address ebe ife na-adị so before you do anything in a native doctor's house you have to seek for address first ị bịakwute m sị m nna agbasịkwaana m afa na ọrụ m chọ ịlụ jee chọọrụ m ebe ọ ya abụ alụwa ya ọ ga-abịa na alụzia ya ebe afụ ọ gara ehe and again meanwhile mara amalụ na ọgwụ niile adị ile anything gbasatara ọgwụ ị nwere ike onye ọbụla sị gị na o jeelụ gị mmiri na ọ ga-aga na mmiri ka ọ na-eje kwesịrị o jeelụ gị mmiri ofu nje ọ gaa ofu nga onye ọbụla jeelụ gị mmiri ofu nje ọ garọ ofu nga mara na ọ bụrọ ọrụ mmiri ka ọ na-alụ onye ọbụla ma alụ ọrụ mmiri ofu nje ka ọ na-eje mmiri and he's 100% sure na ọ ya aga ọ bụrụ ndị dibịa na-ekpocha ngwuru ngwuru bụ ofu mkpocha ka a na-ekpocha ya ọ gaa ọ bụrụ dibịa ọ mara ama ọ nya ka m ji gwa ụnụ na ife niile amasịa ama ọ nwee ndị ọ bụsị ọrụ fa mana i jekwuru dibịa na-agba oke ite si abịa kpụtara gị ugboro ụkwụ ka o yi ebu ebu bịa o buru di ma ọnụnọ bịa ọbịa nye so mbe wee lolukwa aka olosizi aka ị pụta echi niile ị kpọba m the one ya ọdụdụ onwe gị ị chọọ malụ ịchọ ihe malụ the reason why men ji ewepụrụ nọmba m bụ na some people na-abụ fa kpọọ ma ya dị serious a na-akọghịrị ya blọkụ katago m blọkụ kata ike gwụ m wepụzia my nọmba entire mana m na-etichigakwa ya azụ i je na write up ọ nọmba m bụ ife dị ebe a i je na comment section ọ my nọmba o nwee ife ọbụla ị chọ ka alụwale contact me akpọjeelu m gị ndị nwanyị ya onye bụ nọọ ife a ka eji wee nwara ya and na ọgwụ oyi ofu ngwọ na ọ na-aga ịrapụ esi na okongwu agwara ya and ị chat ya na whatsapp go straight to the point gwa m ife ị na-achọ aya na m ahụ akọbanalụ long story that is number one number two ada m agbaziri mmadụ ụgwọ anything ji agbatalụ m ka okongwu jebe no ada ada m a-indulgezi myself on it ọ ị chọọ enwere ike inye nọmba ndị na-agba gị na fa jekwube on your own risk adịghị m involve ya gazie smooth onuluzie ka ọrụ fasifa na ife okongwu address ebe ife na-adịkwu